Just chun leanúint ar aghaidh ag caint faoin nGaeilge, em, chuala mé gur chuir tú bille eile os comhair na Dála anuraidh ag iarraidh go mbeadh scéim ann go mbogfá daoine chuig an nGaeltacht, iad san ar spéis leo é seo a dhéanamh agus atá ina gcónaí lasmuigh de na ceantair Ghaeltachta faoi láthair, chun teacht i dtreo dheireadh an agallaimh, a Pheadair. An féidir leat tuilleadh a insint dom faoin dea-smaoineamh seo? Yeah, so tá, tá, you know, tá go leor daoine, tá go leor daoine em, sa tír seo agus tá siad ag iarraidh em, a chuid clann a thógáil le Gaeilge. Em, tá go leor dóibh ina cónaí istigh eh, i na cathracha agus na bailte móra thart timpeall na tíre. Agus tá fhios ag gach duine go bhfuil, tá, go bhfuil saghas éileamh ollmhór ar thithíochta sna bailte sin eh, ag an bhomaite. Em, agus, you know, nach bhfuil daoine in ann teacht ar ti- tithe eh, san- sna ceantaracha sin. Ar an am céanna tá go leor Gaeltachtaí thart timpeall na tíre nach bhfuil i bhfad rófhada ó na bailte móra sin agus na cathracha sin. Táimid ag caint faoi Rath Cairn. Tá Rath Cairn i gContae na Mí, tá sé in aice leis an Uaimh agus Droichead Átha agus fiú Baile Átha Cliath. Baile Bhúirne i gCorcaigh, níl sé rófhada ó chathair Chorcaigh. An Rinn, níl sé rófhada ó Dún. Dungarvan, An Spidéal, níl sé rófhada ón nGaillimh. Agus i mo thuairimse go mba cheart go mbeadh Údarás na Gaeltachta ag teacht agus ag forbairt estáit tithíochta ins na Gaeltachtaí sin le haghaidh clann atá ag tógáil a pháistí le Gaeilge chun go mbeidh siad in ann bogadh amach as na cathracha agus na bailte móra agus chun go mbeidh siad in ann a chlann a thógáil le Gaeilge agus neartóidh sé sin na Gaeltachtaí go huile is go hiomlán. Beidh saghas fuil nua ag dul isteach agus fuinneamh nua ag dul isteach sna Gaeltachtaí sin agus ag an am céanna beidh níos mó tithíochta le fáil sna cathracha, áit ina bhfuil an éileamh ann agus táim ag smaoineamh ar Rath Cairn, tá. Tá bunscoil ann, tá meánscoil iontach ann freisin, you know tá tá comharchumann, tá club na Gaeilge, tá teach tábhairne, tá siopa, tá foireann peile agus iománaíochta ann, you know tá go leor de na de na rudaí tábhachtacha phobail. ann agus you know cabhróidh sé sin le le aon chlann atá ag iarraidh a cuid clann a thógáil le Gaeilge agus agus an rud uafásach faoi i ndáiríre tá aithne agamsa ar go leor daoine atá ag iarraidh bogadh amach go dtí Rath Cairn ach ní féidir leo teacht ar teach i Rath Cairn now you know b'fhéidir go gceapann daoine go bhfuil go rud réabhlóideach é seo amach is amach you know ach ach ach samhlaigh air seo rinne De Valera um, an na colonies i Rath Cairn agus Baile Ghib ar an gcéad dul síos. You know, sna tríochaidí, nuair nach raibh go leor airgid ag an tír seo, you know, thóg de Valera go leor daoine ó, you know, ó gConamara, Tír Chonaill, an Ciarraí, go dtí Contae na Mí agus chruthaigh sé Gaeltachtaí nua sa chontae seo. So, you know, níl a fhios agam nach cén nach féidir leo an rud seo a dhéanamh. Níl an toil ann, i ndáiríre. Tá mise tar éis labhairt le Jack Chambers, faoi an rud seo agus le Catherine Martin an an an an Aire faoi seo um you know tá siad oscailte le haghaidh an an comhrá ach níl aon rud feicthe agamsa dá mbeadh aontú uh, in aon rialtas uh, déanfaimid uh, na rudaí sin gan dabht.